yeah. Oh, we are live. Yes. M na-achagharị anya ka onye oshi amaghị m na anyị gaana live.
Anyị abịago ụmụ ọma zuru ezu. Ewo ndị be anyị daalụnụ udo dịrị unu ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ebe ọbụla onye nọ Chineke gọzie anyị niile taa wụ ọmarịcha ụbọchị ah, eji m n'aka na ahụ dị onye ọbụla anyị abịahụ n'izu ụka gara aga maka na imirikiti n'ime anyị na-apụta ebe a nwere ihe ha na-eme na ezinụlọ ha Ụnụ ma na ezinụlọ dị mkpa. Ọ ya mere na ụnụ ahụghị anyị n'izuụka gara aga. Mana anyị abịala taa. Ụfọdụ n'ime anyị ka dịkwa na-emekwa ihe n'ezinụlọ ha. Ọ ya mere na ha anọghị ebe a taa. Karịa ha na ihe dị mkpa bụ ozi anyị ji wee na-abịa. Ọ bụghị igwe mmadụ. Daalụnụ. Aha m bụ Nwaada Ifeọma. Abụ m onye Naịjirịa. Eji m di ji ọmarịcha ụmụ ịtọ. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka ebe m si wee na-eweta ozi a. Abụ m onye na-azụ ahịa igwe, bụrụkwa onye na-enye ndị mmadụ aka, ya ndị chọrọ ịzụ ahịa igwe, ndị chọrọ ịkpata ego wee tinyekwa nke ha na-alụta n'ọrụ oyibo. màọ̀bụ̀ ndị chọọ imēpē ahịa ọ̀zọ mànà ha achọ̄ghị ijē rent a shop ha chọọ imē ya nà internet anà m̀ ènyere hā aka wèe na-ème na-èbido ya bụ̄ afịa wèe na-àmazikwa hā ụzọ̀ ha gà-èsi wèe zụgide yā ò wèe bàa hā urù mụ nà ụmụ̀nnē m si Ireland nà Belgium nọ̀ ebe à taà ka anyị wetakwara unu ọmarịcha ozi anyị na-adị ewetara unu kwa izu ụka ama m na unu chegidere anyị n'izu ụka gara aga wee sị ebee ka ọmarịcha ụmụ nwaanyị a ga ha na ozi ha ee unu ewena iwe biko iwe unu adịna ọkụ anyị anachiatago m wee na-asị ka m kpọlite ụmụnne m ka ha kọwara unu na nkenke ebe ha si wee na-abịa tupu anyị adabanye isiokwu anyị nke taa ka m kpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ kọwara anyị na nkenke ebe o si na onye ọ bụ Doris
daalụ rinne nwanne m nwaanyị Ifeọma ka ọ dịrị gị na mma ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị aha m wụ Doris ebikwanụ m Ireland Amụrụ m ụmụaka atọ, mụ na di m. Anọ m azụkwa n'ahịa igwe a, na-etinyekwara ndị mmadụ aka ndị chọrọnụ ịna-arụ ọrụ n'ụ- from ụlọ ha na ndị chọkwaranụnụ iji si ike mee ka ọ- eh, eh, ka ihe ha ga na-enweta na-edesa n'akụkụ maka mgbe n'ihu na ndị chọkwaranụnụ ka ha wụrụ ọga nke aka ha m na-etinyere ha aka ka ha nwere ike bido ịzụ ahịa igwe a ka ọ wụrụ ihe ga na-agara ha nke ọma anyị abịakwala n'ụbọchị taa maka nwanne m nwaanyị kwuru n'unu gbaghara anyị maka ya bịa n'ụbọchị ụka gara aga jizie popcorn gị na mmanya gị desa ya n'akụkụ maka na nke anyị ji bịa taa obi ga-atọgide gị gị sị wow ndị a otu a ha si na-ama ka ihe si ha n'ọnụ na-apụta si atọ
daalụnụ daalụ nnọọ daalụ nwaada nwaada Doris udo dịrị gị ị kpaana m ọchị n'ụtụtụ a ka m gaa ka m gakwu nwanne m nwaanyị bụ nwaada Salome ee eh, nwunye odogwu ngwa ọ dị anaghị n'okwu Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ka ọ maara unu na mma n'ụbọchị nke taa ka ka anyị mere Ama m na weekend a ebe ọbụla anyị nọ na Chukwu nọ ha edozi anyị na-edozi ụzọ anyị na ezinụlọ anyị. Nwanne m nwaanyị Ifeọma daalụkwa maka ohere ọma nke i nyere m n'ụbọchị nke taa. Ọ kwa mụ a nwaada Salome ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium awụkwanụ m nwa afọ Igbo Igbo amaka heu and awụkwanụ m nne ụmụaka na m azụ ahịa igwe ana m asị biko na ụmụnne m dịkà anyị jì okwu òmenàlà ebe anyị dịkà anyị jì okwu nwa afọ Igbo na-agbasa ozi à ọ wụrụ nà ị wụ nwa afọ Igbo ebe òbòdo ọwụla dị ichè ichè ị nọ̀ dịkà ị nà-ànụ olu anyị bùru oche nọ̀rọ ọdụ̀ kà ị mara ihe anyị nà-àkọ màkà nà akụkọ à anyị jì okwu anyị na-èkwu ị gèe ntị̀ ị gà-amụ̀ta ezigbo ifē n'imè ya ga-abàra gị urù baara ezinụlọ gị uru ana m asị gị ngwa buru oche weta popcorn gị weta mineral gị ngwa nọrọ ka anyị kọrịa daalụkwanụ rinne
daalụ sọ nwaada Salome nwa m nwoke na-enye nsogbu ebe a daalụ nnọọ ee nwaada Salome unu afụgonu ka o si amụke ka anyanwụ ee anyanwụ ụtụtụ ọ nwunye odogwu dị ife ahụ ma nwada nwada doris fa niile bụsi nwunye odogwu hapụkwa na ihe anyị na-akọ na ihe dị ha n'azụ odogwu kwụ ha n'azụ ka kara aka okay ka anyị na-agakwa isiokwu anyị nke taa ụmụnne m bụ m ma-ebukwa ụzọ sụọ ya n'onu oyibo ka unu wee ghọtasịa ife m na-ekwu ọfụma when hard work

ee ịgba nkịtị nke nke arụ arụ mgbu ị na-agabiga n'ịkpata ego amaghọ ma ihe a m sụ ọ ba o nwee ka o si make sense mana ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na o nwee mgbe ị ga-alụgide lụgide ị na-alụ ọlụ isi ike ọ na nya ndụ gị niile dị n'ịlụ ọlụ

ihe isi ike maka ịkpata ego ego ị na ị na-etinye echiche gị niile ị na-etinye arụ gị niile ị na-etinye ife niile ị nwere n'ịlụ ya bụ ọlụ mana ị na ị na ị na-agabigakwa agabigakwa enweghị ego iji eme ihe ị kwesịrị ime ọ nya bụ isiokwu anyị nke taa mgbe ọlụ isi ike ezuro Ụdị ife ị na-agabiga maka ego. M wee na-asị na anyị niile ka e si wee zụọ anyị, ife a kọwaara anyị bụ na i tolite i jee ụlọ akwụkwọ, ị gụọ ị gụgide site n'ọta akara, ị banye mahadum. Ị gụsịa, i jee nweta ọlụ, lụba nya bụ ọlụ, wee lụgide ya wee ruo ụbọchị ike gwụrụ gị, i wee sị na ị da alụzi. Mgbe ahụ ike ji agwụ gị, ị ga-asị na ị da alụzi, abụ na o lugo maybe afọ iri asaa ya 70 years i wee sị na ị da alụzi ife m chọ ka anyị ghọta bụ na nya bụ nkata a kpakọrọ anyị wee kọwara anyị na ọ ka e si ebi ndụ na o nwerọ ka e si wee chee echiche banyere ọdịnihu gị n'ime ya ọ bụrụ na e chee echiche banyere ọdịnihu gị n'ime ya A ga-eche onye na-arụ ọrụ a kedu ka ọ ga-esi wee na-edobe ego n'akụkụ ego ọ na a na-enye ya ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-edobe n'akụkụ ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-eji wee nedo ụmụ ya ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-eji wee nene onwe ya nka mana mba fa kpaa nkata anwa kpaa nya maka onye ị na-alụrụ ọrụ na ọ bụrọ maka ngịnwa o nwere onye chọọ ịma ma ya bụ ife a na-akwụ gị o nwee ebe ọ na-agabiga o nwee ife ọbụla ọ na-emepụtara gị ife a ma bụ gị nweta ọlụ lụba ọlụ kedu onye na-eli ulu ọlụ ị na-alụ onye nwe ya bụ ebe ị na-alụ ọ bụrọ ngịwa O wee bụrụ ya mere na kama anyị ga-eji echiche anyị wee na-arụ ọrụ, anyị ewerụ zọgide kụgbuo. Ike niile dị gị n'arụ, ị na-etinye ya n'ime ọrụ ahụ. Ị na-arụ ya. Ọ bụrụkwa na i bi n'obodo oyibo, Chukwu gọzie gị, ofu ọrụ ama ezu. Ị chịkọtakwa ịbụọ ọzọ tinyekwa nke ahụ ị na-arụ. Maka gịnị? Ka i wee kpata ya bụ ego. Mana ị na-akpata ego a? Mba. Ị na-akpata ya. Tupu ọnwa tupu check ahụ a na-enye gị a na-abịa ego niile agwụgo. Mgbe ọ na-abịazi i were nke a electricity ewepụta aka ebe eni, phone ewepụta isi ebe eni, e, mmiri ewepụta ụkwụ nke ndị credit card a na-achụ gị kitikiti kitikiti kiti ị na-agbagharị maka gịnị even even though na ị na-alụ ọlụ ise o nwere nke na-ezu ịkwụ ya bụ ụgwọ o wee fọzikwa nke ị ga-edobe n'akụkụ sị na ọ mgbe nka nka ka m wee nwee ike wee jiri ya nedo onwe onwe m anya ị lụọ ị lụọ 60 hours a week Ị lụọ 80 hours a week. Enwere m nwa nwa nwanne m nwaanyị na-alụ 100 and something hours in a week Wow. n'obodo a. Mana ịkụ anyị akpa ma ọ sị gị na ego adịrọ, ego agwụgo. Nya nkata anwa a kpa sị na ọ nya bụ ka anyị ga-esi wee na-ebi. O nwee ndị a kpaara ya. ndị nwere ego ka a kpaara nya bụ nkata, ya fa welụzie gaba, gịnwa na-atụkpọ na-atụkpọ na-atụkpọ every day kwa ụbọsị ị nọ n'ọrụ i nwerọdị oge ị ga-eji wee nedo ụmụ gị anya, i nwerọdị oge ị ga-eji wee nedo onwe gị anya mgbe ọbụla a fụrụ gị dị ka nkịrịka nkata maka i nwerọ efe inedo onwe gị anya. O nwee ebe a sị na a na-eme ife, ị sị na ị ma ejenwu. Ịda na ị nọ ọrụ ọ na nke ịlụ alụ egburusigo gị arụ ịchọ izu ike. Ụmụnne m, olugo mgbe anyị ga-eji wee teta. Ka anyị teta n'ụla na nya bụ ụzọ a sị anyị na ọ nya bụ ụzọ, ọ bụrọzi ụzọ. Ọ bụrọzi ụzọ for you ọ bụghọzi ụzọ for me maka ife anyị nọ bụ afụfụ ife anyị nọ ndụ abụrọ anyị kwụ biya anyị nwee ndụ anyị kwesịrị ibi na onye ọbụla Chukwu kelụ o kelụ ya ka ọ bịa n'ụwa a bịa nwee aṅụrị mana mba anyị ejiri onwe anyị anyị ejiri aka anyị tinye onwe anyị kee onwe anyị agbụ tinye n'afụfụ sị na ọlụ oyibo ka anyị na-alụ maka na ọ ka e si wee kụziere anyị ya mepee anya gị ife anyị bịa tata ka anyị gwa gị bụ na nya bụ ụzọ abụrọ ụzọ kwesịrị ekwesị na ị ga-eje ị karịrị ya ị deserve more than that life gị deserve more than ịlụgide ọlụ wee nwụọ n'enu ya mgbe ị nwụkwudu sef ụmụ gị a na-achọ ebe fa si eweta ego a ga-eji wee nie gị mana ị lụgo ọlụ for 50 years o nwerọ ego ụmụ gị ga-eji wee nie gị i dobe nya mere anyị ji wee sị unu batanụ nweenụ nke unu ka anyị kụziere unu ka unu ga-esi wee mee nya bụ ife wee chọta ụzọ ọzọ ga-abara unu uru na-abụrọ ụzọ anwa bụ ife a kụziri anyị from mgbe ochie ọ na-aga every year every year nke a mụ ọ banye a mụọ gị ị banye a mụọ gị ị banye anyị niile a na-ebi ofu ndụ ndụ afụfụ lụbara onye ọzọ until ị kpọkwunye ọnụ n'ime ya olugo mgbe ị ga-alụrụ onwe gị ka ọ dị otu a ị gbachi m nkịtị ekwuru m gaba ka m kpọnite ụmụnne m ka fa tinyekwanụ ọnụ na ya bụ okwu so ana m akpọnite nwaada Salome ka o tinye ọnụ n'okwu
okay Igbo ndị ọma na-ege ntị daalụkwanụ rinne nwanne m nwaanyị chukwu gọzie gị imeela ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a n'ụbọchị nke taa dịka nwanne m nwaanyị shiri kwuo Anyị niile ma mgbe ihe ụkọ batara n'ezinụlọ, ọ na-egbukasị ezinụlọ. Ọ na-eme ụmụaka ha amanyecha isi n'ọfịa, ha amanye isi n'ụzọ. Mgbe mmadụ ọrụ e ndị nne na nna ji were ọrụ kpọrọ ihe hapụ ọrụ nne na nna kwesịrị ịna-arụ n'ụlọ, ihe ọ na-ebute buru ibu. Ya mere anyị ji sị ka anyị bịa kọwaara unu ka a mara o nwere ụzọ ọzọ e nwere ike iji mee ya ga-enwe ahụ isi ike hapụ ị na-echekasị isi enwe ya esevuo marriage gị ya na-asị mmadụ inweta marriage obi eruo gị ala obi ezuo gị ike n'ụlọ di gị ebe ị nọ maka na obodo oyibo o nwere ndị

Ịma obodo oyibo mara mma ebe ọ gị na mmadụ ga-ebi for more than 20 years wụrụ neighbor. Ọ bụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ị gadị ama. Ọ kpọpụta ya ekele gị buru akpa ya gafee. But ya wụrụ na onye ahụ nwere mkpagbu mkpagbu siri ike. and ha bịa mee ihe ha mere sị na ọ ihe a na-akpọ penshọn echefuokwanụ penshọn ahụ a na-ekwu okwu ya oge eruo mgbe afụ ị ga-akwụ ụgwọ eletrik na ego penshọn a ha nyere gị ị ga-akwụ ụgwọ mmiri ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ ị ga-akwụ ụgwọ ị kwụcha ihe ndị a niile elebanye ya wụrụ na o nwezikwa nke

Ya mere m ji si ụmụnne m unu bịanụ. O nwere ụzọ ọzọ anyị ga-eji mee ihe a ka hapụzi ị na-anwụ n'ime obi anyị. Ịma ọ bụrụ na obodo anyị wụ obodo Naijiria, ife kpa gị kpashie gị ike gị akọsara antị gị, kọsara ọnkụ, kọsara brọda, kọsara sista. O nwere ụzọ ọzọ ma onye nye gị advice enyere gị aka otu ike ha ha. Obodo oyibo nwee ebe a na-aga arịọ ego. Ị chọrọ ịrịọ mmadụ ego gawa na bank. and ozugbo ị na-aga ebe ahụ arịọ ha nọdụ eche gị eche ka ị kwuo ị kwuchaa na ebinye gị ya agwazi gị interest ị ga-akwụ ewere iwe na interest ha ga-enye gị ga-akwụkwa almost half of ihe i biri ka ị were zọọ onwe gị ya mere anyị na-asị ọ bụrụ na ị bata na azụmahịa a ọrụ abụọ ị gazi arụ ya ga-enwe ohere were chekwa ezinụlọ gị otu i siri chọọ ya ga-enwe efe gị na di gị na nwunye gị a na-enwe mmerịkọ o nwere nnọọ ọtụtụ ezinụlọ gba gba gbabiri abụọ ụbọchị nke taa maka na ofu onye na-arụ ọrụ ọ na-ewebata anya ọ naghị ama ihe na-aga n'ezinụlọ ọrụ ya arụ gakwana wetakwana ego ego adịrọ ya ị kwụọ ya aka n'akpa ya sị gị na ya ejighị mana ọ na-arụ ọrụ morning ya rụọ night ya rụọ afternoon ihe ndị a niile ihe ọ na-eme buru ibu ihe ọ na-ewepụ n'ahụ buru ibu Tochi nwanne m ka ịkwana ife i mere na Tochi kpọrọ m na phone sorry ya ọ Tochi na-akpọ ya pụọ ya mere ụmụnne m ihe m chọrọ ikwu wụ biko unu lebata anya ka unu bịa mara ihe a ga na-eme ka i wee nọ ndụ ogologo hapụ ị na-echekasị echiche mental health adịrọ mma ọkwa ihe a ga na-eme ị na-aga n'ụzọ a na-egbu opi ị gara ama ya bụ na ụkọ ego ọ ihe ọ na-akasị igbukasị ezinụlọ ọ dịrọ mma ya nwa mere m ji were akụkọ a butere unu bịa ka m zi gị ụzọ ị ga-esi mee ihe ndị a niile ya dịrị gị ya dịrị gị mfe n'ụzọ dị iche iche daalụkwanụ rinne Sis Ifeoma back to you
Thank you. Daalụ sọ nwanne m nwaanyị. I kwuona ya nnọọ kwubie ya isi. Ụkọ ụkọ ego n'ezinụlọ ọ na-ebute ezigbo ọgba aghara I tell you. Ọ bụrụ na ị mebeghị ya experience ị ghọtabeghị ihe a na-akọ. Chukwu ama ekwekwa ka i mee ya experience ya ka Chukwu ghara ikwe ka i mee ya experience jiri jiri ụtụtụ chọwa ewu ojii mgbe chi bida kịta bụ ụtụtụ ahụ anyị na-asị gị gị lenye anya n'ihe anyị na-ekwu maka ya business anyị a ka ị marụ ma ọ ga-egbochi ihe ọgbaghara n'ezinụlọ gị ee ọgbaghara dị ukwu na-aga ịbịa maka economy economy ụwa na is is heading towards disaster as at today except ma o nwee ihe ihe gbanwee echi ngwanụ ka m gakwukwọ nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ gwakwa anyị ka ị ga-esi wee gbochie ya bụ ọdachi daalụ rinne ee ihe m chọrọ ịkwatụ itinye n'ebe a bụ ihe ị ga-eme ka ị nwere ike wezụga ọdachi a ọ bụrụkwa na ị hụtara onwe gị n'ọnọdụ ihe niile ndị a anyị kwuru achọrọ m ịgwa gị na enwere ụzọ mgbapụta na o nwere ụzọ ị ga-esi si ebe ahụ pụta ọ ihe m chọrọ ịgwa gị ụzọ ahụ anyị ga-eji si ebe ahụ pụta ga-etinyere gị aka gị awụrụ onye ga-ahazi ụlọ gị ma mgbe n'ihu ma ugbu a ọ ga-etinyere gị aka ihe nke a m jikwa n'obi ọ ga-etinyekwara gị aka gị wepụ obi gị na ọ bụrụ na ị rụghị ọrụ o nweghị ihe ọzọ ọzọ ị ga-eme ka ị nwere ike nweta ihe nweta ma ọ ị ga-eji obi gị niile tụkwasị n'ọrụ ahụ ị na-arụ ihe a ga-ewetara gị ga-etinyere gị aka ka ị mara na ọ ga-adị mma na idesa anya gị n'ofu basket ahụ maka na itinye akwa gị niile n'ofu basket ihe meghala basket ahụ akwa niile ahụ akụwa gị ghọrọzie ihe m aka but ọ wụrụ na ị were basket gị were basket abụọ gị tinye na nka tinye na nka ọ wụrụ na ụkwụ kpọọ gị ofu adaa akwa dị n'ime ya kụwacha ị ga-enwekwa another one akwa ka ga-adị n'ime ya so ya mere m ji sị ka m tinye ọnụ maka na ewetara m gị ozi ọma na ihe ga-eme gị ọbara mgbali elu niile ahụ ị na-eche mgbagharị niile dị n'ezinụlọ gị ozi ọma m wetara ị ga-etinye aka ka udo bịaghachi back maka na ọ wụrụ na ị nweta nwere ihe ị ga na-arụ ihe a na-enye gị ego ị ga-eji na-eme ihe niile desakwa maka mgbe n'ihu esemokwu ahụ dị n'ebe gị na di gị nọ ma ebe ọ wụrụ ma nwatakịrị kwuo obere okwu gị gị gị shauta maka na o nweghị ihe dị n'akpa but ọ wụrụ ozi ọma m wetara gị na ihe a m chọrọ ụzọ ụzọ a m chọrọ izi gị ga-etinyere gị aka gị nweta ego ị ga-eji desa ma mgbe n'ihu maka na ihe a m chọrọ iwetara gị na ọ wụrụgodị ma ị nọzi ya ihe a m ga-enye gị na ị ga-ebufe ya na nke ụmụaka gị ị ga-ebido ugbu ị nọ ndụ gị na-eri ya i rigide gị bufere ụmụ gị ha nwa rigide ha ebufee na nke nke ụmụ nke ha tiruo na generation nke asatọ gị ị makwa ihe ọ wụ ihe a wụ ite ụra ma ị chọrọ ihi ụra gị hie ya obi eruo gị n'ala ọbara mgbali elu okwu na ụka ahụ niile ya alaa ị nwere ike ịjụ kee ihe wụ ihe ihe ihe nka m chọrọ ịgwa gị ihe wụ ihe nka m chọrọ ịgwa gị wụ azụmahịa igwe ị ga na-azụ gị awụrụ ọga nke aka gị o nweghị onye ga na-akpọgharị gị bịa ị ga-abịarị ọrụ ma ọkwa elekere asatọ ma elekere itolu ma e were tren n'ebe a nke a wụ ọ gịwa bụ ọga nke aka gị ị ga-abịa werezie aka gị na-arụ ọrụ ọga gị ọrụ ị na-arụ ọ business nke ya ka ị na-emeba ọ wụghị nke gị o nwere ike tee ụra n'ofu ụbọchị ya sị gị na ọ chọzighị gị but ọ bụrụ na ọ gịwa wụ onye nwe ya na ọ wụ nke business nke m chọrọ ịgwasị gị na ọ gịwa ga-awụ ọga nke aka gị o nweghị onye ga-agwa gị ihe ị ga-eme ị rụgide rụgide rụgide ike agwụ gị ga-ebufere ụmụ gị and ihe dịcha mkpa wụ na nke anyị a ọ wụ na ị bata ya ọ wụ na ị gaa ezumike nka ị ga na-enwetakwa ego ị ga na-enwetakwa ihe nweta ị gaghị atụ ụjọ ọkwa na ọ wụrụ na ma ọ wụrụ na iwezi iwezi ị gara ezumike nka ka otu ị ga-esi kwụọ ụgwọ ụlọ ka otu ị ga-esi kwụọ ụgwọ ọkụ ka otu ị ga-esi leta onwe gị ị gaghị atụzikwa ụdị ụjọ ahụ maka nke a ga-etinyere gị aka gaa wuru ihe ndị oyibo na-akpọ gị e-take care of your future gị e-take control of it gị mara na mgbe n'ihu gị ị chị ya n'aka gị hazie onwe gị ọ wụrụ na ị chọrọ gị sị o afọ abụọ ma afọ atọ na-abịanụ achọrọ m ịrụ ezigbo ụlọ rụwe big swimming pool there ị ga-eme ya na azụmahịa nke anyị a maka ọtụtụ ndị mmadụ emego ya already

Nke a wụ anyị nwere ihe anyị kwadoro already ga na-erere anyị ahịa a. Ọ dị iche na nke ndị ọzọ. So i nwere ike ịjụ, oh, ihe a nwanne m nwaanyị na-ekwu, ọ bụkwa na m chọọ ịbata ya, keekwanụ otu m ga-esi bata ya? Ọ dị nnọọ easy, ọ dị ofele ịbata ya. Lee anyị niile anya, ka ị hụ otu ihu anyị na-shine, ka ị hụ otu isi anyị na-eme petem petem petem, chọrọ ofu onye. chọrọ ofu onye ị mara na ọ gị na ya bido zụwa ahịa na obi ga na-eru gị ala chọrọ ofu onye n'ime anyị ị na-ahụ website anyị dị ebe ahụ dere ya gị gaa ebe ahụ gaa tinye aha gị tinye email address gị hapụzie ya anyị ga-edere gị ozi nye gị e, e, e, ihe onyonyo ị ga-elere i lechaa ya ọ wụ na ihe ị hụrụ dị gị mma gị gafezie na the next one but bidogodi na ihe onyonyo ahụ ihe izu mbụ ị ga-ebido ọ wụ chọrọ ofu onye anyị ebe a gị were email address anyị dee aha gị na email address gị hapụzie ya ebe ahụ anyị ga-enyezi gị ihe ọzọ fọrọnụ a ga-eme
Ndewo nwanne m nwaanyị eh, Doris daalụ anọ m na-achị nnọọ na-smile mgbe ị na-ekwu igbu die na ya isi kedu onye na-abata Sister Tochi
daalụnụ good evening sorry anọ m Manchester na-echekwa na time bụ ebe 7 hour 7 I'm just one hour different confused not knowing it's five instead of seven sorry
Tochi dozie kamera gị dozie kọmputa gị a na-afụcha okay better I no even prepare nothing nothing wow kịta ka m na-asị ka m je kwado banye live ama m na ebidogo daalụnụ Daalụ gbalịa nne my sister. Anyị adịghị afụkwa iru gị anya. Mm, let me sit. Am I supposed to face the light? No. Okay. Your, your no. face is dark.
Maybe face the light. Let's see. Yeah, face the light. Uh-huh, yes. It's better.
daalụnụ sorry o ndị ọma na-ege anyị ntị o
ndewo ndị be anyị daalụnụ um, ka anyị nyezienụ nwanne anyị nwaanyị bụ Tochi na-abata kịta ohere ka um, ọ kọwaa onwe ya tinyekwanụ ọnụ n'isiokwu anyị nke taa Tochi
Chimamanda, please can you go down? Don't talk, yeah? I'm talking. Ndị be anyị daalụnụ ụtụtụ ọma efifie ọma mgbede ọma ọ mụwa bụ Adaora dị mma Tochukwu Stella Maris Ndịka ebi m Germany with family mana ka unu si fụ anọ m Manchester ọ ife this our online business na-enye anyị ohere inwe efe na-agagharị ma ego dị na ya ma ife niile dị na ya anyị na-eme ya bụ na-elite ulu ya so abụ m mama nwoke ụmụ n'atọ na-azụkwa afọ igwe proud online digital business owner daalụnụ

Amanda, go back, go back, please. So ndị be anyị mm, m na-etinye obele ọnụ ọ bụrụ na m kwadosi ọfụma but akwadosirọ m ọfụma and ife nwa na-ekwu maka ya bụ biko gbaghaalụnụ ebe m nọ ọ bụ n'ọnụ ụnọ ka m nọ aga m etake care of ụmụaka kịta o nwerọ onye nọ na-etake care of them

ị na-alụ soft life ana m aga na-agwa ndị mmadụ ịjụ ndị mmadụ kedụ ụdị ị chọ ị na-alụ oge ọbụla ị na-alụ ọlụ ike oge ọbụla i teta ụzọ ụtụtụ gbagbagba ị ya-ejelili ya bụ ọlụ ka ị chọọ ọlụ bụ i tetara n'ụtụtụ i take nnọọ your coffee relaxia ị na-eme ị mago inwe time for yourself inwe time ịnọgodi n'ụlọ ị na-akpata ego nyanwa ka anyị na-akpọ soft life nyanwa ka mụnwa na-akpọ soft life mara maka maka ndị ọzọ as in nyanwa ka mụnwa believe na ọ nyanwa bụ soft life to me hmm. so than na ịpụta ụtụtụ ị na-alụ ọrụ ike anyị lose mmadụ o yesterday eh, one Cameroon boy na our city now so ife niile a bụ ife anyị na-akọwa ndị mmadụ the way ndị ndị young si anwụ kịta especially ndị ojii ọ jọka the way e si anwụ kịta o rika just twinkle of october to now how many how many young guys mostly guys e lose go ọ dị too much o lugo 10 n'obodo oyibo dịrọ mma so ọ nya bụ so most of them bụ ọlụ a na-alụ ada enwe efe ịṅụ ya bụ mmiri o zuo ike o jee gym jee fitness studio ada enwe ya bụ efe because oge ọbụla a chọ ịlụta ego anyị alụtụla ego but e nwere different ways ị ya-esikwa nọdụ n'ụlọ na-eme that soft life work ị na-alụ smart working smart yes that's the right word to use working smart than working hard i always tell people you don't need to work hard to live harder you can work smart and still ị na-enweta ulu times 10 than ị na-work hard so ụmụnne m ka anyị chekwa ya o think kwu ya na unu afụgo AI abịago kịta nyekwuru anyị aka na-eme ife niile ọ dịla anyị mfe mekwa ife niile o mee anyị na-work smart not being not working hard but working smart na-elutekwa ulu more than oge anyị ya na-work hard so ka m kwụsịkwa ebe na m bata late sorry kwa na m bata late daalụnụ
daalụ sọ Tochi na eh, ife a ị lụtụ aka dị ezigbo mkpa

Ịma ama na ị na-ebukọ stress na arụ gị. A na-akpọ gị n'ụlọ weta ego, ị na-eche maka ndị nke gị na fa bi, ka ị ga-esi wee feed-e fa. Ị na-eche maka bills ị na-akwụ. Ị na-echekasị ife niile dị iche iche. Ọ ya bụ isiokwu anyị tata. Mhm. When hard work is not enough. When hard work is not enough. The silent struggle financial struggle that we go through. Ka ị na-alụ ife niile anwa na-agbagharị ife niile anwa ọ da-ezu n'ime mkpụrụ obi gị obi a na-ajọ gị njọ Yeah. ị na-echekasị arụ kedu ebe mmesi wee weta ego wee mee nke a kedu ebe mmesi wee mee nke a kedu ka mmesi wee mee nke a nwa m na-achọ ije mahadum kedu ebe m si eweta ego mana ị na-alụkwa ọrụ ịtọ ị naba n'uchichì ị ma nlarụ ụlà brain gị a na-àlụ ọlụ kị kà màkà struggles niine financial struggles niine ị nà-àga through that is when your hard work is not enough ndị be anyị o lugonụ m̀gbè ànyị gà-èji wèe rapụkene ya bụ ndụ anyị nà-èbi wee fụkwa n'ife ndị ọzọ na-eme ka anyị tinyekwa isi ebe anwa wee chọọ ụzọ anyị ga-esi wee nyere onwe anyị aka wee dị ogologo mgbe young people bido wee nwụba ka ọkụkọ kezi future anyị nwere these are the leaders of tomorrow yes. dying before their parents na a na-alụ ọlụ na-ebi n'obodo oyibo biko nụ biko nụ ana m ayọ mmadụ niile nke a bụzi ayịyọ ka ọ bụ ọ ife mwute na ụmụnna na young people anyị na-anwụ ka fa si anwụ kịta gee ife Tochi kwuru between October and now 10 people anwụgo all young people ife a abụrọ ezigbo ife at all and o nwerọ ife ọzọ gbu fa ọ bụrọ ọya it's just stress anyị adịghị realize how much damage stress na-eme n'arụ anyị anyị a na-eche na anyị dị young oh we are i'm young i'm, I'm 22 i'm 25 therefore a na-alụ six jobs i si na nke mafee na nke i si na nke ma one day onye anwa just slump ị nụ na ọ nwụgo ka anyị tinyekenenụ echiche n'ife anyị na-eme let's do the right thing i je echi kịta jee gwa onye anwa sị ya na o nwekwa n'ụzọ e si eme ife anụnwa dịrị ofere ọ sị gị jebe n'ebe ni ndị 419 ọ ma nchọdị ige ya ege i wish na a ga-akpọte fa ka fa ma what happened to them maybe ndị ọzọ ga-amụta ife o believe na ife anwa ọ na-eme bụ the right thing lụba until you drop anyị nọ ebe a taata na-asị unu geenụ anyị ntị ụmụnne anyị geenụ anyị ntị tụmadị ndị bi n'obodo oyibo dị iche iche ife si ike life si ike n'obodo oyibo. Geenụ anyị ntị. Nebarụnụ business anyị na-ekwu okwu ya anya ka unu maa ma ọ ife ga- ife ga-abara unu uru. O nwerọ onye sị o nwe- o nwerọ onye na-abịa ịmanye gị aka n'akpa were ego gị ka ị wee mee business n'ike. Mba. Ife anyị na-eme bụ ịtụsa nya bụ ozi ọma. Ka anyị gwakwa unu na o nwekwa ụzọ ọzọ mmadụ si enyere onwe ya aka Ndị mba niile dị iche iche na- nọ ebe anwa na-enyere onwe fa aka. Bịakenenu nebaa ya anya maanụ ka ọ ife ga-aba na nne na nna unu na ndị anwa niile unu dobere na Naịjirịa na n'obodo niile dịsị iche iche n'Afrịka. Fa chọrọ ka unu dị ndụ. Okay? Ọ ga-amasị fa na ma ọ bụrụ na unu dị ndụ than na unu lụgide ọlụ wee kpọkwụnye ọnụ n'ime ya. mgbe a kedu uru ọ ba onye ga-eprovide zi fa ma ọ bụrụ na ị nọrọ ya onye ga-eprovide zi ụmụ nke gị ọ gwụkwanụ ka ọ ra anyị n'ọnụ ayịyọ ka anyị na-ayọzi na anyị achọrọ ka ụmụnne anyị na-anwụsịsị ka ọkụkọ maka na a na-ebi obodo oyibo Hmm? na biznes a o nwee ndị nọ na-achọrọ ibi obodo oyibo mana fa bi obodo oyibo ka fa wee chenjie life fa nyekwanụ ụmụ fa opportunity better opportunities than ife anyị nwere n'ụlọ as soon as fa banye biznes a less than one year fa emove back to obodo fa je nọdụ anị It's maka okay. ịnọ maka fa chọọ ịnọ wee na-eli ego the new business partner m nweta ọ sị m ụbọsị a na ya bidoro akpataba ego na biznes a na ya na naijiria na ya ma na ebe a ya elu ebe a ya achọọ ezigbo onye ote nkwụ na onye na-eme ezigbo nkwọbi and all that chi fo n'ụtụtụ ya kpata ụmụaka sị fa ngwa bịa lie na akụ a na-enye scholarships na ife niile na ife ya chọrọ ime na ya chọrọ ibi n'obodo oyibo na ya bịa ebe a because na enwere ego banyenụ ka unu bikwanụ please I'm, I'm, ụmụaka ọ na-adị n'anya today ụmụazị
so ụmụnne anyị biko ọ gwụkwanụ ka ọ ra anyị n'ọnụ taa na anyị na-achọ ịgafe tiktok ee ka anyị ghara anyị egbugo oge rinne ebe a ka chineke mee ebere ka unu nụkwanụ onu anyị ka unu nyere ndụ unu aka na ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na unu banye banye eh, eh, emeka please ma unu banye afọ igwe a ka anyị wee nwekwanụ young people anyị living to old age na anyị achọrọ ka unu na-anwụsị anyị achọrọ our young people to die please and ma unu nyenụ na anyị ozi ka anyị gosi unu ka esi eme ife a achọrọ m ịnụkwa na o nwe onye ọzọ nwụrụ ọ bụkwa young person ka a na-anwụkene by age onye kasịa na o jebe ọ young people kwesịrị ịdị na-eni old people na ọ bụrọ old people kwesịrị ịdị na-eni young people biko mm, obodo oyibo anyị je abụrọ ka anyị jee nwụọ na ka anyị jee nezi onwe anyị anya nezikwa na ụmụnne anyị na nne anyị fa na ụmụ anyị anya udo dịrị unu anyị ga-abịakwa izu ụka ọzọ with a different topic tata dị nnọọ in fact ife a Tochi kwu ọ gbanwụ m arụ rinne ọ dịzịa ka ana m eru uju ọkwa uju ka m na-eru biko na mmadụ iri nwụ within a space of six months abụrọ ezigbo news ka ọ bụ ọ bụrọ ezigbo news anyị achọrọ ịnụ ya ọzọ chineke gozie unu daalụ Amen.
Daalụkwanụ rinne. Daalụ. bye bye